Chríochnaigh cluiche ceannais peile Ros Comáin ar chomhscór an tseachtain seo caite, cluiche idir iarbhuaiteoirí Chúige, Cumann Lúthchleas Gael Pádraig Mac Piarais agus Naomh Bríd. An tseachtain seo caite shábháil Brian Stack Naomh Bríd. Cé acu foireann a thiocfadh slán san athimirt lena n-áit a thógaint i gcraobh Chonnacht. Mac Dara Mac Donncha i mbun na tráchtaireachta. Bhain comhtholgadh do Lorcán Daly sa gcomhscór is mar sin ar lár inniu. Tagann Conor Harley isteach ina áit. Is mó taithí atá ag an mbainisteoir Frank Canning ar chúrsaí iomána Fuair a athair Seán bás i rith na seachtaine, beannacht Dé leis. Ross Munley ar shlís mar roghnóir. Beidh siad ag súil le taispeántais mhaithe ó David Murray, Ronan Daly is Hubert Darcy. Tagann Senan Kilbride isteach in áit Eoin Derwin sa líne leathchúil do Naomh Bríd. Leanann fear Órán Mór Conor Carroll sa gcúl, is Gaillimheach eile, Anthony Cunningham mar bhainisteoir, fear eile le cáil bhreise san iomáint. Bí ag faire amach do Brian Stack, Eddie Nolan, Conor Hand is Ben O'Carroll. Is lucht Naomh Bríd sna geansaithe Glasa. Seo chuig Ben O'Carroll ag dul siar ag coinneáil seilbhe. Tá sé anois ag an leath chúlaí láir. Tá sé ag tabhairt faoin scór, tá sí fós aige. Tá sé ag gearradh thríd, seans ar scór. Stoptha ag an gcúlbhaire, an tsábháilt. Faighte arís agus thar an trasnán ansin. Senan Kilbride ar deireadh. Brian Stack a tháinig chun cinn. An-aithne acu seo ar a chéile. Mura bhfuil dul amú orm, níl Pádraig Mac Piarais tar éis Naomh Bríd a bhualadh riamh i gcluiche ceannais anseo. Seo Declan Kenny anois ag dul ar ruathar. Jack Tumilty anois, Jack Tumilty ag tabhairt faoi scór, is í buailte go deas ag Jack thar an trasnán. An seilbh ag Pádraig Mac Piarais, sa líne lántosach. Jack Tumilty. Tumilty ag casadh thart, an dtabharfaidh sé? Nó, téann sé trasna anseo. Tá cosa déanta go maith ach ó cúl! Agus cúl iontach ag Seán Canning! Bhuel, cuireadh a sheanathair i gcré na cille i rith na seachtaine ach cúl den scoth. Ag teacht arís, tógtha go sciopaí ansin. Gearradh isteach Seán isteach. Ó! Sábháilt déanta! Sábháilt iontach ag Conor Carroll. Bhí garthra déanta ceart ag Conor Hand ag Eoin Colleran. Naomh Bríd ag teacht arís anois agus a praghas laghdaithe inniu, dar le scéal ag Bord. Chontae Ros Comáin, agus é sin ciceáilte lena chiotóg déanta ag Bobby Nugent, ciceáil de go hálainn aige trí chúilín atá eatarthu anois. Ó, tá sé tríothu ansin, Paul Carey, taobh istigh anois, tá rogha aige trasna, tá sé fós ag Paul Carey déanta trasna isteach arís, ceann eile agus tá, bhuel, deineadh é faoi dhó, déanta ag Conor Carroll. Ní rud a bogadh suas. An trealamh anseo anois, Ciarán Sugrue. Fós ag Sugrue, Sugrue ard agus Sugrue thar an trasnán. D'fhéadfadh cúl a bheith ag taobh amháin as an áit sin, chonaic muid cúl i ngach taobh eile, faraor sin, stop í céad uair, agus sin an dara huair. An cic amach ag Paul Whelan. Briseadh síos agus an briseadh faighte ag Naomh Bríd arís. Tá siad ag teacht go tréan. Ag breathnú anois agus seans ag Bobby Nugent. Cúigiú cúilín. Fós ag teacht isteach sa lár anois agus scuaine imreoirí fanacht leis, duine díobh, Ben O'Carroll. Seo do Bobby Nugent, mo leithscéal, agus Nugent lena chiotóg, buailte go hálainn ag Nugent. Is. Tá Piarsaigh ag teacht arís agus é tamall ó fuair siad aon scór. Tá siad imithe trí chúilín chun deiridh anseo agus é ag iarraidh fanacht taobh amuigh den stua. Seo an seans anois ag Ronan Daly. Ronan Daly, buailte fíor, fíor ard agus imithe thar an trasnán. An fiú an brat oráiste sin? Fan go bhfeice muid an brat oráiste curtha suas. Breathnóidh muid arís. Anois bhí sí ard. An ndearna an cúl báire teagmháil? Rinne an cúl báire teagmháil. Díreach ceann amháin ón riail sin trasna na Nollag. Ceann ard ciceáilte ansin anois? Amach lena dhorn agus an briseadh faighte ag Naomh Bríd arís is iad ag teacht anseo. Maidhm ghlas anseo ag teacht i dtreo chúil Phádhraic Mhic Phiarais. Robbie Dolan, Robbie Dolan ar aghaidh, Ben O'Carroll, deas ag Ben, go hálainn ag Ben, an dara uair dul i muinín na deasóige agus go hálainn ag Ben O'Carroll. Tá siad ag tarraingt leo. Scór ag teastáil ó na boic seo do Hubert Darcy. Fós ag Darcy píosa deas coisíochta, uillinn ghéar, buailte aige le tiúis agus buailte go deas aige. Tuilleadh díobh sin ag teastáil. Tá sé gearr isteach ansin, an-bhlocáil déanta. Caighdeán na cosanta go maith anseo inniu. Peil Ros Comáin. Lán Chóilí teacht amach ansin. Calum Keogh. Agus é tarraingthe siar, bhuel, cárta dubh b'fhéidir. Yeah, an cárta dubh a spáint ansin. Conor Hand. Naomh Bríd ag teacht arís. Agus Ben O'Carroll uillinn ghéar ag Ben ach í buaite go hálainn aige. Cúigiú cúilín scóráilte ag Ben O'Carroll. Conor Hand tagtha isteach arís. Scanraitheoir Reid, bhí scíth aige, b'fhéidir go raibh scíth uaidh ach fuair sé scíth. Anois tá cúilín faighte aige. Deis ar an bhfrithionsaí anseo agus tá an baol i gcónaí má théann an iomarca imreoirí chun cinn. Tá sé ag Brian Derwin anseo. Seans ar chúl, Derwin agus cosantóir ar an líne, Derwin ina dhá, tá sí istigh, tá sí istigh! Scoth na hiarrachta, stop é agus cheapfainn gurb in sin. Feicfimid arís, chéad iarracht den lántosach, leathstop é, cosantóir ar an líne, Derwin ina dhorn. Agus

Ní fiú tada sin ceann ard buailte ag Paul Carey. Tá sé ard, tá sé ard thar an trasnán, tá siad ag fanacht leis. Ach tá ceithre chúilín idir na foirne. Tá sin déanta amach an fheadóg dheireanach séidte is Naomh Bríd ar ais in uachtar arís anseo i Ros Comáin.